kuyambira 12 kulekeza 18 ndipo linali kulowa dzuwa ndi tulo tatikulu tinamgwera abramu ndipo taonani kuopsa kwa mdima waukulu kunamgwera iye ndipo anati kwa abramu dziwitsa ndithu kuti mbewu zako zidzakhala alendo m'dziko la eni nizidzatumikira iwo ndipo adzasautsa izo zaka mazana anayi ndiponso mtunduwo adzautumikira ine ndidzauweruza ndiponso pambuyo pake adzatuluka ndi chuma chambiri ndipo iwe udzanka kwa makolo ako mumtendere nudzayikidwa ndi ukalamba wabwino koma iwo adzabweranso kuno m'badwo wachinayi pakuti mphulupulu za Amori sizinakwaniridwe. Ndipo panali pamene litalowa dzuwa ndi kudza mdima, taonani, ng'anjo yofuka utsi ndi muuni wa moto wapita pakati pa mabanduwo. Tsiku lomwelo Yehova anapanga chipangano ndi Abramu nati, Ndidzapatsa mbewu zako dziko ili, kuyambira pa mtsinje wa Ejipito kufika pa mtsinje waukulu, mtsinje wa Yufrate. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha kuwerenga kwa mawu amenewa. Pamene tikugawana uthengawu, Tikupemphera kuti inu nkhoswe Mzimu Woyera mukachite monga mmene mumachitira nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukufunika mugone pang'ono. Nkhani imene tawerengayi mulungu amapanga pangano ndi abrahamu komano zikuoneka kuti mulungu amapanga pangano ndi abrahamu abrahamu ali mtulo mmene abrahamu amadzuka mulungu asaina kale akuti tulo tidagwera abrahamu ndi mulungu anayamba kuyankhula kupereka malamulo amene akhale mu pangano limene mulungu akupanga ndi abrahamu koma abrahamu ali mtulo pakana utsi unafuka kusonyeza nsembe kusonyeza kusindika kapena kukwaniritsa kwa pangano ndipo abrahamu mmene amadzuka pangano lasayinidwa zikuoneka kuti nthawi zina pamene mulungu akufuna kupanga chinthu chachikulu chimene tikuchitcha kuti major operation amayamba wamgonetsa munthu tulo tikawerenganso nkhani ya mulungu umene akupanga eva kuchoka kwa adam imene ikuchokera pa genesis chapter 2 verse 21 mpaka 22 baibulo likufotokoza kuti koma yehova mulungu anamgonetsa adamu tulo tatikulu si tulo take tating'ono koma tatikulu abrahamu sanagona tulo tatikulu Ndipo anagona, ndipo anatengako nthiti yake imodzi, natsekapo ndi mnofu pamalo pake, ndipo nthitiyo anaichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu, anaipanga mkazi, ndipo ananka naye kwa Adamu. Pamene Mulungu amapanganso chinthu chachikulu, kupanga Eva, anamgonetsa tulo Adamu. ndiye adam mmene amadzuka anangodabwa mayi ali pambali ali ali amene akuti mrs adam mulungu akafuna kupanga chinthu chachikulu zikuoneka ngati kuti nthawi zina amafuna tigone tikawerenganso nkhani ya Samuel ku buku la 1 Samuel chapter 3 verse 2 mpaka 4 tikuonanso chimodzimodzi zomwe mulungu pamene amafuna kuyankhula ndi samuel chinthu chachikulu pamene samuel amayitanidwa ku utumiki wake baibulo likufotokoza kuti ndipo kunali nthawi yomweyo eli atagona malo mwake maso ake anayamba chizirezire osatha kupenya bwino Ndi nyali ya Mulungu isanazime, Samueli nagona m'kachisi wa Yehova, m'mene munali likasa la Mulungu. Pamenepo Yehova anaitana Samueli, ndipo iye anayankha kuti, Ndili pano. Mulungu amamuona Samueli asanagone masana akuyenda ali bwinobwino, koma akugona atangopita kugona, Mulungu akuyamba kuyankhula and ukuku kunali chiyambi cha utumiki wa samuel kunali kuitanidwa kwa samuel amene kutsogolo anakhala mfumu ya israel anakhala otsogolera wa israel haleluya mulungu akafuna kuchita zinthu pa moyo wathu amafuna attention yathu amafuna kupezeka kwathu koma anthu nthawi zambiri sitipezeka kutupitiza kupezeka chonchi koma mulungu kuti atiyankhule sitipezeka ndipo mulungu pamene amapanga pangano ndi abrahamu adadziwa kuti izi sizokuti abrahamu ndikamamuuza iye azikhala kuganizanso zina ndimgoneze asaganize china chilichonse ndingomuuza pamapeto akazangoona zonse zasayinira iniyo nde ndikudziwa kuti nthawi zambiri kuchipatala akafuna kupanga operation amati amgoneze kaye sapanga operation muli maso chifukwa atha kuchotsesa zina munthu kunena kuti ayi icho chotseni icho ayi icho ayi akufuna kupereka maganizo ake munthu pa operation operation akuidziwa ndi adokota koma chifukwa choti akuona munthu atha kumapereka atha mwina kumayankhula nkhani kumayankhulisa adokota adokota ali busy afuna akhale focus atha kumafunsa mafunso adokota mmatikwira ku adokota kodi muli ndi zaka zingati si nthawi yomfunsa dokota imeneyo pamene dokota akupanga operation nde amati kuti mgonezeni asamayankhulenso asamaonenso asafunse anthu ambiri mulungu akulephera kuchita nafe kanthu chifukwa tili maso panafunika kugonako pang'ono tikagona nde tidziwe chimene mulungu akufuna tiyambe kuyendera zimene mulungu akufuna kugona ndikusiya nzeru za ife pambali ndikusiya maganizo a ife pambali ndikuyendera zimene mulungu akufuna akristu tinazolowera masiku ano ambuye atithandize koma chonsecho kuzithandiza wekha ambuye atithandize okay chabwino mwina pali nkhani mwina pali zo- zinthu zofunika kukonza ah zimenezi tingowasiyira ambuye kuti aone kuti azipanga bwanji zomwe zokuti wasiyira ambuyezo mama akufunsa kuti basichazibwanji kuti aine tumeja ndiasesapitakonso ndimasalala wasiyira ambuye apapa ndende ambuye ndiwe timakamba ngati zinthuzo tikuwasiyira ambuye koma chonsecho tikupanga ndife tikupanga madecision tokha tikudziwa cho- choona ndife osati mulungu akutionesa kuti choona ndichi si mulungu akutiunikira koma chimene tikuunikira kuti choona ndichi choona malinga mwa molingana ndife ndichifukwa chake akhristu timakhala okwiyirana kuti kupita kuchechi limodzi mulungu akunena kuti kwiyani koma zuwa lisalowe mutakwiya ngati tikukwiya mwezi wathunthu chaka chathunthu tili chikwiyire koma chonsecho kucha kulikonse tifunika tigone tikagona tizindikire kuti kodi mulungu akuti chani pena pena ine ndimaona kuti ah, mwina mulungu pena amaseka chifukwa amaona ngati mwina ndi game imene tikupanga ndi game because ntchito ya mulungu ufumu wa mulungu ukufunika uyendere malamulo a mulungu amene ali m'baibulo osati m'maganizo mwake ife atsogoleri ife akhristu tikuyenera kutenga zimene zili m'baibulo osati maganizo athu tisayendese mpingo ndi nzeru zathu tisatumikire mpingo ndi nzeru zathu tisapite ku chechi ndi nzeru zathu nthawi zina mapemphero athu sayankhidwa chifukwa zimene tikupemphera zimene tikupanga zosiyana kuyankhula pemphero kuyankhula pemphero koma osati zimene ifeyo tikutsata zimene zili mu pemphero ambuye ndili pamaso panu ndikukwezani inu ndinu mulungu wabwino inu ndinu mulungu wokhululuka iwe sunakhululukire mnzako ali momwemo ndiye mulungu amati "Oh, mumadziwa ndine okhululuka ayi ukanadziwa ukanakhulupirira zinthu zabwino sibwezi ukuyenda ndi chidani chimene chifukwa chake abrahamu anamgonesa tulo chifukwa kugona tuloku chifukwa choti anthufe

koma maganizo atha kuthamangira kumpira wayamba undiuzetu nditha kutuluka ukakhala kuti wayamba koma maso ali kumaso ndiye kuti vuto la ife anthu tasenza zambiri tasenza nchoyake nthawi zina munthu kukufunsa zina umayankha zina chifukwa iweyo ukuyankha zimene zikudutsa mmutu osati zimene wamva olo chifukwa chake nthawi zina mlaliki uthenga omwewu kuupereka uthengawo iweyo mmalo mongoulandira uthengawo ukautanthauzira malinga ndi zimene zili mmutu naona lero checho nadziwa unadziwa chani za mmutu zimene tasenzazo akatundu olemera aja amatithandizira uthenga uja kuukankhira ku chimene ife tikuganiza osati chimene malemba akunena komanso ngakhale ife tikachita alaliki tikasenzaso zambiri mmalo mwakuti mawu tingowapereka monga mmene alili timapereka so nafe ndi katundu amene tasenza uja kuti timukhuthulire kwa anthu chikamphudikire iya sichoncho ayi tifunika tigone pang'ono azibusa tigone pang'ono mulungu atipange operation inu mumadziwa kugona kumene tikunena anthufe mmutu mwathu muli makiu a zinthu ma Q zili pa line zinthu zimakhala zili pa Q ndipange ine sitichedwa ku- kupfanda kuka sichedwa kupfanda chifukwa umu mumakhala kuti zili pa Q mmadziwa inu anthu akakhala pa Q amatopa so amaluza patience chifukwa kuti atopa munthu wa pa Q umafunika kumuyankhula bwino munthu wa pa Q Musamuone munthu wa pa kyu mudzaone olo kumalo kumene ma driver ambiri sayenda bwino ndi kumalo kumene kumachuluka makyu kuti misewu mwina sili bwino mwina siyokwanira nde kumakhala makyu ambiri so ma driver amakhala kuti atopa amakhala arafu chifukwa makyu anachuluka ndizo akhristu ambiri tili ndi makyu mmutumu a zinthu timakhala osachedwa kusokonekera nkhani ing'onong'ono taitembenuza nkhani ya simple ya straight forward taizunguzazunguza kuipinda pinda pinda kudabwa kuti ah nkhani yake yomweyi tilibe mtima womanga tilibe ti- koma tili ndi mtima woti

tikuona ngati ndi opportunity ndi mwayi wokakhutula zinthu zimene takhala tikuzisunga nthawi yaitali tikuyenera tigone pang'ono so nkutheka tikusemphana ndi zimene mulungu akufuna kuchita chifukwa choti ifeyo tili maso pali tulo tofunikira tulo ta mulungu timene timafunika ngakhale tikawerenga nkhani ya paulo ku machitidwe a atumwi paulo atazunza mpingo khristu yesu anakumana naye pa njira yopita ku damasiko tikumva kuti paulo atamva liwu anagwa pansi atadzuka pamenepo anakhala 3 days osadya komanso osapenya anampatsa kusapenya mulungu akuyankhula naye akupanga operation kuchoka pamenepopo paulo anasanduka chiphona cha mulungu mulungu akufuna inu ndi ine tipumule ku zinthu za dziko lapansi ndi kuyamba kumvera za iye ndi izi nchifukwa chake timanena kuti abale anga tiyeni tiwerenge mawu chifukwa mawu a mulungu amatithandiza kutikhazika pansi mawu a mulungu amatithandiza kutipatsa tulo ku zinthu za dziko lapansi ndi kukhala maso ku zinthu za mulungu nchifukwa chake timanena kuti tiyeni tipemphere chifukwa pemphero ndi njira imene ikhoza kutithandiza kugona ku zinthu za dziko lapansi ndi kumvetsera chimene mulungu akuyankhula abale anga okondeka inu ndi ine lero zina zimene timaziona ngati zikuchedwa zikudikira inu ndi ine tigone pang'ono kuti mulungu achite nafe munzeru zathu titha kumaona ngati ife tikukhoza ife tikulondola koma wanzeru zoposa amene akudziwa chilungamo chenu ndi ine ndi mulungu che timulole mulungu atichite operation atikonze makani athu onse athe ku nzeru zathu zonse zikhale pansi kudzikonda kwathu konse kukhale pansi kudzikuza kwathu konse kukhale pansi kudzitukumula kwathu konse kukhale pansi timulole mulungu